Диныр динщи, мэкӏуэдыжыр жызыӏахэр дэнэ кӏуэжа?
Уэ бзу дахэ, дэнэ ущыӏэ? Умышынэ, сэ уи жагъуэ сщӏынукъым. Уэ бзу дахэ, хы, хы.
Хы, Зэид? Сыт къэхъуа уэ, Зэид?
Сэ мыбдежым жыгхэм сыхэтщ, си дадэ, иджыпсту сыкъокӏуэ уи деж. Ассаламу алейкум, си дадэ. Уалейкум ассалам, уэ, Зэид. Сыт щхьэусыгъуэ пхуэхъуар, уи макъыр апхуэдизу пӏэтыну?
Егъэлеяуэ бзу дахэр къэслъыхъуэу арат. Абы плъыфэ куэд зиӏэ къабзий иӏэщ. Къарэу, хужьу, фӏыцӏэу. И щхьэми къабзий зэмыфэгъуу тетщ тажым ещхьу. Ар хьэрхьупыращ. Хьэрхьупи? Нтӏэ, зэзэмызэ мыбдеж къолъатэри жыгхэм тесщ.
Зэикӏ, абы ипэкӏэ слъэгъуакъым ар, ауэ и плъыфэр егъэлеяуэ сигу ирихьащ. Нтӏэ, абы теухуа хъыбарри уигу ирихьыну хъунщ уэ? Хъыбар иӏэу ара абы? Нтӏэ, Алыхьым Къурӏэным къыщреӏуэр ар? Ухуейуэ щытымэ, ныбжесӏыжынщ. Нтӏэ, сыхуейщ, шэч хэмылъу. Хы-хы-хы-хы-хы-хы!
Зэманыжьым щыӏащ бегъымбархэм ящыщ хъуэхъум я нэхъыфӏыр зылъысын Сулейман и цӏэу Алыхьым и лӏыкӏуэ. Цӏыхухэр, жынхэр, псэущхьэхэр, бзухэр зэхэту дзэшхуэ иӏэт абы. Абыхэм яхэтт зы бзу дахэ, ар хьэрхьупырат. Къудусым къикӏыу Емэн щӏыпӏэм лъэтащ ар зыплъыхьакӏуэ. Арати, абы щелъагъуу къэзыгъэгубжьын ӏуэху.
Алыхьышхуэм и пӏэкӏэ дыгъэм хуэпщылӏ лъэпкъу ара мыхэр? Ар дауэ? Сыпӏэщӏэнщи Алыхьым и лӏыкӏуэ лъапӏэ Сулейман хъыбар езгъэщӏэнщ.
Хъуэхъум я нэхъыфӏыр зылъысын Сулейман хьэрхьупым едаӏуэри, жриӏащ.
Деплъынкъэ уэ жыпӏэр пэжрэ упцӏыупсрэ?
Мыбдежым дэ зыдогъасэ, сытым дежи зэхэтхыр пэжрэ пцӏырэ зэхэдгъэкӏыну.

Ин абы я кум дэлъ жыжьагъыр, си дадэ. Километр мин хуэдиз дэлъщ. Цӏыхухэм мазитӏым и кӏуэцӏкӏэ пхырыкӏыфу щытауэ аращ абы. Ахъ, ар сыту егъэлеяуэ жыжьэ!
Ауэ ар ӏуэхушхуэщ, сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ цӏыху куэдым я гъуэгу пэж теувэныгъэм и щхьэусыгъуэщи. Сыт нытӏанэ аткӏэ къэхъуар?
Хьэрхьупыр етӏуанэу Емэн щӏыпӏэм къыщытригъэзэжам щыгъуэ, абы я пащтыхьыр тӏысыпӏэ щхьэхуэм тесу къилъэгъуащ. Арати, Сулейман и зэрызыхуэгъазэ псалъэр хуидзащ абы мис мыр тету.
Гуащӏэмрэ гущӏэгъумрэ зиӏэ Алыхьым и цӏэкӏэ, зыкъысхуэвмыгъэщӏагъуэу муслъымэну фыкъысхуэкӏуэ.
Пащтыхьым и чэнджэщэгъухэр зэхуишэсри къэхъуау хъуар яжриӏэжащ. Ар езыр цӏыхубз ӏущу щытт. Зэрызыхуэгъазэ псалъэм къахуеджащ икӏикӏ ечэнджэщащ. Арати, ӏуэху еплъыкӏэр къыдаӏыгъа иужькӏэ унафэ яхуищӏащ, хъуэхъум я нэхъыфӏыр зылъысын Сулейман тыгъэшхуэ яхуэгъэхьэзыру и деж нэшэсыну, и мылъку хуэныкъуэ и гугъэу.
Нэхъыбэ фщӏы, саугъэтхэмрэ дыщэхэмрэ. Пщӏэну щыткъым, а тыгъэхэм гукъинэж дахэ щыхъуну Сулейман. Тыгъэр хъуэхъум я нэхъыфӏыр зылъысын Сулейман и деж щынашэсам щыгъуэ къищтакъым. Арати, жиӏащ.
Слӏожь, мылъкукӏэ фыкъыздэӏэпыкъуну ара? Сэ Алыхьым къызитар нэхъыфӏщ фэ къывитам нэхърэ. Фэращ апхуэдэ тыгъэм щыгуфӏыкӏыр.
Лӏыкӏуэхэм Емэн ягъэзэжри, пащтыхьым къэхъуар жраӏэжащ Сулейман мобы я мылъкум зэрыхуэмыныкъуэр. Зыхуейр дыгъэм хуэмыпщылӏу Алыхь закъуэм хуэпщылӏын къудейуэ аращ. Хъуэхъум я нэхъыфӏыр зылъысын Сулейман дзэшхуэ зэриӏэмкӏи хъыбар кърагъэщӏащ. Абы иужькӏэ пащтыхьымрэ абы и гъусэхэмрэ муслъымэн хъуащ. Дыгъэм хуэпщылӏынури къагъанэри Алыхь закъуэм зыхуагъэзащ. Абы и щхьэусыгъуэ хуэхъуари хъуэхъум я нэхъыфӏыр зылъысын Алыхьым и лӏыкӏуэ Сулейманщ. Хьэрхьуп жэрдэмщӏакӏуэри.
Сыт жэрдэмщӏакӏуэм къикӏыр, си дадэ? Жэрдэмыр тэмэмыгъэрэ фейдэрэ зыпылъ ӏуэхум ущыхущӏэкъум деж. Нэгъуэщӏым зыгуэр къыпхуищӏэжыным ущымыгугъыу абы щхьэкӏэ?
Ыхьы, пэж дыдэу хьэрхьупым зыри къелъэӏуатэкъым а щӏыпӏэ жыжьэм нэс кӏуэну. Абы и жэрдэмышхуэр пащтыхьымрэ абы и гъусахэмрэ щхьэусыгъуэшхуэ хуэхъуащ ахэр муслъымэн хъуным. Я Алыхь, сыту дахэт Алыхьым и лӏыкӏуэ лъапӏэмрэ хьэрхьуп жэрдэмщӏакӏуэмрэ къыщысцӏыхуа хъыбарыр!